assalamu alaikum assalamu alaikum ne balima cɛ n'a muso ne ka foli b'aw bɛɛ ye mali kɔnɔ ani mali kɔkan ne ka foli bɛ mali cɛ n'a muso ye ah, mama la conseillère a ka barosigi la ah, mama la conseillère ka n balimaw ladi walasa kɛlɛ min bɛ bi mali kɔnɔ dɔ ka bɔ a la hali n'a ma ban pewu mais dɔ ka bɔ a la sabula bi mali kɔnɔ bi an ka juguya barika de ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ société kɔnɔna na bi a juguya ka bon kojugu kojugu n ye partie fɔlɔ kɛ ɔ mɔgɔw sɔrɔla mun ko ko n ka a approfondi ko parce que juguya ka bon kosɛbɛ baara yɔrɔw la juguya ka bon kosɛbɛ furu yɔrɔw la donc ko n ka bɔ n ka kuma kan pour que dɔ ka se ka bɔ a la donc ne kɔni ne b'a fɔ vraiment juguya baara yɔrɔ la nafa t'a la nafa foyi de t'a la parce que n'i baaraɲɔgɔn juguya e b'a juguya mun kama n'a sara ma d'a ma o tɛna fara e sara kan n'a ka pirimu ma d'a ma o tɛna fara e ka pirimu kan jɔyɔrɔ mun dila a ma n'ale tɛ o a tɛna di e ma a dila ale ma o a tɛna di e ma a ma d'ale ma o a tɛna di e ma n y'o de fɔ n ka kuma kɔnɔ juguya nafa t'a la ala ma bɛɛ da jɔyɔrɔ kama wa ala ma bɛɛ da i ka san sɔrɔ donc baara yɔrɔ la ni jɔyɔrɔ dila mun ma duwawu k'a ye a ka k'a bolo kunkɔrɔta ye mais i kana fɛn kɛ mun b'a to a bɛ maloya sɔrɔ a kɔnɔna na furuɲɔgɔnma fila ni ɲɔgɔn cɛ juguya fana nafa foyi t'a la burunako ni buramusoncinin fana cɛ juguya nafa foyi t'a la ɛ an ka ɲɔgɔn minɛ sa an ka kɛ kelen ko n'i ko maliyɛn ka ban a banna maliyɛn siya ma bɔ siya la maliyɛn jamu ma bɔ jamu na maliyɛn tɔgɔ ma bɔ tɔgɔ la k'a ta kayi fo kidali anw de ye maliyɛn ye donc an kana ɲɔgɔn juguya munna an bɛ ɲɔgɔn juguya nafa foyi tɛ juguya la e an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ sa an ka ɲɔgɔn ka hɛrɛw kɛ an ka hɛrɛw ye an ka ɲɔgɔn ka dusukasi kɛ an ka dusukasi ye an ka ɲɔgɔn ka bonya kɛ an ka bonya ye nafa foyi tɛ juguya la ni ala ye mɔgɔ mun da k'a bɛ kɛ nin ye an tɛ se k'a bali ko wuli ka bɔ i dayɔrɔ la o bɛ faamuya wuli ka bɔ i sigiyɔrɔ la o bɛ faamuya mais wuli ka bɔ i dakan kan o ka gɛlɛn dɛ o ma nɔgɔn dɛ kun bɛ di kuntere tɛ di ni ala ye mun da mun bɔgɔ la an k'a to yen a k'a kɛ an ma sigi ka dɔnkili mɛn ka a jala mun ye ale b'a ka masaya kɛ a ma ja mun ye ale b'a ka masaya kɛ mais ni mɔgɔ n'i y'a lamɛn a bɛ k'i kɔnɔ k'a bɛ ka wasuli de kɛ ou bien a bɛ ka kɔrɔmatigɛli de kɛ non ladilikan de don k'a lase a ka fanw ma ka lase mali cɛ n'a muso ma sabula ni ala ye mɔgɔ min da masaya kama don min na e ala ne balimakɛ ne balimamuso n'i e tɛ se k'o bali sa ayi i tɛ se k'o bali cogo si la i y'i kɛ cogo o cogo i y'a kɛ ɲɛ o ɲɛ ma e tɛ se k'o bali parce que ala de y'a da a kama wajibi bilen ale ka lolo in bɛ mɛnɛmɛnɛ lolo tɔw cɛla o ye wajibi de ye a don kɔni kama kɔni o bɛ kɛ fɛn bɛ bɔra kɔfɛ sa ala dɔrɔn de b'o dɔn mais ala kɔni ye o waatini mun d'ale ma ale lolo a bɛ mɛnɛmɛnɛ o waatini na donc masaya in a b'a a bɛ kɛ ni ala ye mɔgɔ min da masaya kama a b'a kɛ donc an kana a tigi hasiriya an kana a tigi ɲɛngoya a ka cɛkisɛya m'a kɛ a ka musokisɛya m'a kɛ mais jabaru masa de y'a kɛ ni jabaru masa ye mun kɛ maa si seko t'o la donc an ka sɔn o de ma an k'o de bila an kun na pour que vraiment dɔ ka bɔ an ka juguyaba in na juguya in bɛ fan bɛɛ de fɛ n ye nin video in kɛ n ye video fɔlɔ k'a la n b'a f'i ye mɔgɔw de ye écrit k'a fɔ vraiment an ka thème nin a ɲɛna juguya ka bon kojugu an ka sigida la juguya ka bon kojugu ale de bɛ furu dumanw sa ale de bɛ kanu dumanw sa ale de bɛ balimaya dumanw fara juguya man ɲi juguya man ɲi juguya man ɲi wa maa o maa n'e bɛ sigi ni mɔgɔ juguya y'i kɔnɔ i bɛ da n'a ye i bɛ wuli n'a ye da a la i k'a tigɛ a la k'a fɔ i yɛrɛ tɛ lafiya intérieurement i tɛ lafiya sabula e bɛ ka mɔgɔ mun juguya ni ala ko k'o bɛ masaya kɛ e bɛ ka ale juguya o nɔfɛ aa ne balimakɛ ne balimamuso ni e dun tɛna se ka ala bali ko parce que bamananw ko ten ko ni i tɛgɛ tɛ se ka tile datugu donc tɛgɛ ma se ka tile datugu yɔrɔ min na kɛ donc ni ala ko ko mɔgɔ min bɛ a ka masaya kɛ waati min na e tɛ se k'o bali i tɛ se k'o bali o ayi i tɛ se k'o bali c'est comme dɔw b'a fɔ sa aa sidiki jabate filɛ nin a minɛna ka don kaso la donc a ka carrière bɛ tiɲɛ a ka carrière non non tout à fait le contraire tout à fait le contraire cɛba o cɛba n'i y'a tɔgɔ mɛn diɲɛ dugukolo kan ɛ a bɛɛ ka kaso nɛnɛ sa ni kumakan da ma fɔ dɔw yɛrɛ t'u ka masaya yɛrɛ jabɔ fo ka taa kaso la awɔ dɔw t'u ka masaya jabɔ fo ka taa kaso la homme politique jo joli bɛ yen nɔ minnu ye kaso de kɛ ka sɔrɔ ka bɔ ka kɛ président de la république ye o homme politique joli de bɛ yen nelson mandela nelson mandela ye san joli kɛ kaso la a bɔla a ma kɛ président de la république jɔn kun sigilen bɛ n'o ye n ko mɔgɔ i dolo ni ala y'a dilan k'a bila jugu bɛ se k'a retarder dɛ mais jugu tɛ se k'a bali donc n'i y'o bila i kun na quoi i kana ɲini k'a bali parce que a ɲinitɔ k'a bali e ala ka sebaaya n'e ko e b'o ɲini k'o bali i ni ala tɛ kɛlɛ la o de kama bamananw ko ten ko jɔnni kɛlɛbaga ko ni ala man di parce que ala ye mɔgɔ mun da masaya kama k'a da dawulatigiya kama k'a da nafolotigiya kama k'a da jɔyɔrɔtigiya kama n'e ko e b'o kɛlɛ aa ne balimamuso ne balimakɛ i ni ala de bɛ ɲɔgɔn la sa dɛ i ni ala de bɛ ɲɔgɔn la sa dɛ donc an ka juguyaba in an k'a dabila ɲɔgɔn lebu in an k'a dabila furuɲɔgɔnma ni ɲɔgɔn cɛ juguya nafa t'a la balimaw ni ɲɔgɔn cɛ juguya nafa t'a la sinjiw ni ɲɔgɔn cɛ juguya nafa t'a la sigida ni ɲɔgɔn cɛ juguya nafa t'a la kabilaw kɔnɔ juguya nafa t'a la ɛ ala ko n'i bɛ fɛ ka jamana tiɲɛ quoi juguya sinsin n'i bɛ fɛ ka dugu tiɲɛ juguya sinsin e m'a ye wa o de kama n ko tubabuw b'an bila ɲɔgɔn na o cogoya de la tubabuw bɛ juguya de créer an ni ɲɔgɔn cɛ méchanceté u b'o créer an ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn ka an kɔ don ɲɔgɔn na comme ça olu b'u sago sɔrɔ wa juguya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ balimaya la aw kɔ de bɛ don ɲɔgɔn na wa jugu b'u sago sɔrɔ a la furuɲɔgɔnma ni ɲɔgɔn cɛ juguya mana don an ni ɲɔgɔn cɛ ka ban jugu b'u sago sɔrɔ a la baarakɛyɔrɔ fana na juguya mana bonya dɔrɔn hɛrɛ tɛ yen o baara yɔrɔ la bilen donc an ka juguya yɛrɛ de bɔ an ka taabolo yɛrɛ de la vraiment an ka juguya bɔ an ka taabolo la nafa foyi de tɛ juguya la an k'a bɔ an ka taabolo la an k'a bɔ an ka taabolo la dɛ parce que ni e y'i sigi n'a ye k'i da n'a ye aa ne balimakɛ da la k'a fɔ i bɛ hɛrɛ min ɲini i t'a hɛrɛ sɔrɔ dɛ ayi i t'a hɛrɛ sɔrɔ abada sabula ale n'a dakan de don e bɛ se k'o bali wa

a ka dawulatigiya e tɛ se k'a bali a ka nafolotigiya e tɛ se k'a bali a ka jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ e tɛ se k'a bali donc n'i tɛ se ka fɛn fɛn bali kan'a ɲini k'a bali mais a ɲini plutôt i k'a dɔ sɔrɔ i ka k'a ɲɔgɔn ye i k'a ɲɔgɔn sɔrɔ parce que o de ka di ala ye o ala ko ko keleya maa mun bɛ keleya o ka d'ale ni mɔgɔ min bɛ juguya ni hasida ta ka i mɔgɔninfin ɲɔgɔn sɛgɛrɛ parce que n'i bɛ keleya i ma sigida la sisan nɔ du kɔnɔ dɔgɔ ye fɛn sɔrɔ kɔrɔ keleyara a y'a ɲini a y'a sɔrɔ o du bɛ diya ni balima kelen ye ni nafolo sɔrɔ balima tɔw wulila k'u cɛsiri k'u f'u fana ka nafolo sɔrɔ a du bɛ ja mais balimaw k'u cɛ siri ko fo nin balima kelen min ye nafolo sɔrɔ k'an k'a ka nafolo nagasi a bolo aa o du man ɲi dɛ o du bɛ kɛ du lankolon ye ou bien furuɲɔgɔnma fila ni ɲɔgɔn cɛ muso bɛ ka chance sɔrɔ muso bɛ ka chance sɔrɔ cɛ bɛ minɛ ka muso juguya ka muso kɔniya a laban yɛrɛ bɛ taa kɛ pour que ka se ka dimi yɛrɛ don muso la a bɛ divorce de demander muso fɛ pour que ka a déstabiliser ça c'est pas bon i furumuso e bɛ to o juguya jusqu'au point ka taa divorce demander fɛ pour que i bɛ se ka a déstabiliser cogo min na c'est pas bon parce que dɔrɔn e y'a ye dɔrɔn muso ka sɔrɔ bɛ ka tɛmɛ e ta la dɔrɔn point final bara wulila dɛ daga wulila sɔnkala ma ye mais pour quelle raison i furumuso de don i denw ba de don n'a ye hɛrɛ sɔrɔ hali n'a ma kɛ e ye a b'a k'i denw ye o ye belebeleba ye sa hali n'a ma k'i ye a b'a k'i denw ye o ye belebeleba ye n'a ye so jɔ a b'a jɔ e denw de ye n'a ye fini san a bɛ fini san i denw ye donc hali n'a ma k'i ye a b'a k'a denw ye pourquoi i b'a juguya jusqu'à ce que i bɛ taa divorce demander manamana ko la ten pour que ka a déstabiliser parce que i y'a ye a bɛ ka chance sɔrɔ donc k'a déstabiliser dɔrɔn i bɛ taa juguya ta k'a sɛgɛrɛ ka taa divorce ɲini ah bon o de kɛlen bɛ bi a k'an ka société yɛrɛ

furucɛ balimamusow t'u jugu ye u kɔrɔw de don u dɔgɔw de don n'an ma kɛ ɲɔgɔn fɛ jamana tɛ ja sa n'an ma kɛ ɲɔgɔn fɛ jamana tɛ ja an kana to ka ɲɔgɔn juguya ɲɔgɔn bolofɛn nɔfɛ an kana to ka ɲɔgɔn juguya pilasi ko la an kana to ka ɲɔgɔn juguya nafolo ko la an kana to ka ɲɔgɔn juguya dawula nɔfɛ an kana to ka ɲɔgɔn juguya eh, masaya nɔfɛ parce que aujourd'hui eh, eh, dawula bɛ ne la n man ka di ni n bɔla bɛɛ b'a fɔ karisa karisa karisa karisa et voilà il y a quelqu'un à côté hali n ɲɛ t'a tigilamɔgɔ la yɛrɛ la n ka miiri tɛ d'a tigilamɔgɔ yɛrɛ kan a bɛ wuli ten dɔrɔn a bɛ to ka n juguya a bɛ commencer fɔlɔ a bɛ to ka n kɔrɔfɔ jogo min tɛ n na a b'o da n na sɔn min tɛ n sɔn a b'o fɔ n ma ka to ka n mangoya kumaw fɔ fɔ mɔgɔw ɲɛna nkalon don tiɲɛ t'a la pour que ka n mangoya dɔrɔn mais pour quelle raison pour quelle raison ee dawula bɛ dennin na dawula bɛ muso in na dawula bɛ cɛnin na dawula bɛ kamalen na mais a ɲini i k'a ladege mais kana a ɲini k'a mankutu tiɲɛ kana a ɲini k'a mankutu tiɲɛ a ɲini k'a ladege mais kana a ɲini k'a mankutu tiɲɛ karisa a b'a ka masaya tan ni fila fili la waati min na de e bala ka juguya ta k'a sɛgɛrɛ pour que dɔrɔn a ka masaya in ka tiɲɛ a bolo e b'o kɛ mun na mun na i b'a kɛ n'ale ka masaya tiɲɛna a bolo e tɛna kɛ masa e tɛna a ɲɔgɔn sɔrɔ i tɛna a ɲɔgɔn sɔrɔ pour que i b'a juguya a la pourquoi an k'a ɲini de ala yɛrɛ de fɔ keleya de ka di ala ye n bɛ keleya karisa ye nin sɔrɔ fo fana n k'a ɲɔgɔn sɔrɔ o bɛ faamuya mais karisa ye nin ɲɔgɔn karisa ye nin sɔrɔ fo n k'a tiɲɛ a bolo de o ye juguya ye o ye hasidiya ye o ye ɲɛngoya ye o dabila o man di ala ye jamana in ka jɔ jamana in tɛ jɔ ni ŋaniya juguya ye dɛ jamana bɛ jɔ ni ŋaniya ɲumanya de bɛɛ ko ko mali ka jɔ mali ka jɔ mais mali dɛsɛ n'o ka jɔ dɛ mun de bɛ k'o kɛ ŋaniya juguya janfa an tɛ ɲɔgɔn ka hɛrɛ fɛ an tɛ fɛ ka ɲɔgɔn ye nin jɔyɔrɔ in na bɛɛ ko ko n ka kɛ mali président ye o bɛ se ka ɲɛ wa ala ma bɛɛ d'a kama sa bɛɛ ko ko n ka kɛ mali premier ministre ye o bɛ se ka ɲɛ wa ala ma bɛɛ d'a kama bɛɛ ko ko n ka kɛ nin sigida directeur ye o bɛ se ka kɛ wa ala ma bɛɛ d'o kama an k'a to yen sa ni ala ye mun di mun ma don min na an ka far'o kan a ka kunkɔrɔta sɔrɔ n'i tɛ se k'o kɛ i sigi kɛrɛfɛ mais kan'a ɲini k'a tiɲɛ a bolo parce que k'a ɲini k'a tiɲɛ a bolo ni a tɛ foyi fara e kan komi hɛrɛ dusukasi kɔ parce que il faut pas que an ka ɲinɛ ko kelen fana kɔ quoi maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ an ka hɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ awɔ an ka hɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ n'an farala ɲɔgɔn kan ka baara kɛ ni ŋaniya ɲumanya ye an bɛ sebaaya sɔrɔ wa jamana in bɛ jɔ sinon n'o tɛ moi je ne peux pas comprendre k'a fɔ nin commerçant baw bɛ mali kɔnɔ nin homme d'affaires baw bɛ mali kɔnɔ olu homme d'affaires ma se ka fara ɲɔgɔn kan ka usine dayɛlɛ mali la olu homme d'affaires ma se ka fara ɲɔgɔn kan ka baarakɛyɔrɔ ba dɔ dayɛlɛ mali la pour que ka chômage kɛlɛ bɛɛ b'i sigi k'i bolo d'i sen kan ko gouvernement gouvernement gouvernement bɛ se wa Gouvernement tɛ se bon tellement que juguya fana bonyalen bɛ gouvernement fana sigida la n'i wulila n'i ka dossier ye k'i bɛ taa nin ɲɛnabɔ ɛ a la n'u y'e ka eh, plan plan plan de business ye k'a ye k'a fɔ n'i sera ka a usine nin implanter mali la ou bien n'i sera ka nin structure nin implanter mali la e bɛna nafa sɔrɔ a la

non nafa t'a la an k'a dabila parce que adamaden ni ala ye mɔgɔ mun da fɛn mun kama an k'a tigi dɛmɛ a k'a sɔrɔ a bɛ se ka kɛ an yɛrɛ ninnu bɛ se ka bɔ a nun ma an yɛrɛ ka hɛrɛ bɛ se ka bɔ a kɔnɔ an ka hɛrɛ bɛ se ka bɔ a kɔnɔ maliyɛnw bɛ kɔfɛ u bɛ fɛ ka investissement kɛ mali la mais sira datugulen b'u ɲɛ un commerçant combien d'hommes d'affaires combien de commerçants u bɛɛ bɛ ka baara k'u yɛrɛ kelen kelen kelen ni i bɛ taa sɔrɔ un projet ba dɔ bɛ yen nɔ u si kelen tɛ se k'a k'u yɛrɛ mais tellement que bɛnbaliya ni hasira ni ɲɛngoya bonyani bɛ mali kɔnɔ u tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka usine baw dayɛlɛ pour que ka baara di mɔgɔw ma u tɛ se wa n'u farala ɲɔgɔn kan i bɛ taa sɔrɔ u ka hakilinaw tɛ kelen ye donc a tɛ laban a bɛ dan sira la o bɛɛ ye mun ye o bɛɛ hasi ɲɛngoya de ye la méchanceté gratuite ni maliyɛn ma méchanceté in dabila ni maliyɛn ma juguya in bɔ a taabolo la ni maliyɛnw ma juguya in bɔ a taabolo la maliyɛnw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka da ɲɔgɔn na ka wuli ka baara kɛ ka juguya in bila an ka keleya de mais an ka juguya in bila keleya de ka di ala ye mais o de don kɛlɛ an ka keleya parce que n'i bɛ keleya normalement ni maliyɛn yɛrɛ n'an bɛ keguya an ka ɲɛmɔgɔw filɛ n'u bɛ keleya mais mali bɛ jɔ e taara abijan i y'a ye abijan ni immeuble ba b'o bɔ abijan

a tɛ du jɔ donc an ka juguya dabila an ka keleya de mali autoritéw u ka keleya ka jamana in jɔ i kana keleya k'i yɛrɛ jɔ dɛ mais keleya ka jamana in jɔ parce que yɛrɛjɔ ye mun ye e bɛ keleya de bonya n ye nin poste in sɔrɔ donc n bɛ sobaw jɔ n bɛ mobilibaw san mais sobaw jɔ ni mobiliba san i ma bila pilasi na o kama

ni baara de kɔni b'a di mɔgɔ ma ne fana bɛ n cɛsiri o baara fɛ pour que n fana ka kɛ karisa ɲɔgɔnna ye mais n t'a ɲini abada k'a tiɲɛ a bolo ne ye masakɛya sɔrɔ n kɛra n ka dugu masakɛ ye n bɛ keleya n bɛ keleya de n taara jamana dɔw la n taara abijan peut-être n taara dubayi n taara faransi n taara ameriki n ye nin ye yen nɔ n ye nin ye n ye nin ye n keleyala n nana n ko fo n ka nin kɛ n ka dugu la o de fɔla masakɛ ɲuman e bɛ keleya de dɛ i tɛ keleya k'i sobaw jɔ i tɛ keleya ka mobili belebelew san i tɛ keleya ka kɔɲɔmuso furu de ayi i bɛ keleya de k'i ka jamana de jɔ comme ça ne yɛrɛ b'i disi gosi

dɔɔnin min di e ma nin e ma o kɛ k'i ka jamanadenw lahinɛ ayi e m'o kɛ k'i ka jamanadenw lahinɛ mais e y'o ta de k'i yɛrɛ de lahinɛ k'i proches lahinɛ ka ɲinɛ jamanadenw tɔw kɔ e sini lahara i bɛ ɲininka o bɛɛ la kelen kelen dɛ sini lahara i bɛ taa ɲininka o la kelen kelen kelen kelen ne ye kɛ don min na masakɛ ye e ye mun de kɛ e ka jamanadenw ye dɛ i ye mun de kɛ pour que ka dɔ b'u ka tɔɔrɔ la i ye mun de kɛ pour ka dɔ b'u ka gɛlɛya la i ye mun de kɛ pour que u bɛ se ka fɔ ko alihamudulilayi ɛɛ e ma fosi kɛ dɛ e y'i ta kɛ vilaba jɔ ye k'i ta kɛ mɔbili ɲumanba san ye ɛɛ don dɔ nana se dɔrɔn o y'i ko ɛsiriko kelen ni kankɔrɔ mɛnɛkɛ joli jɛnsɛnpa kɔ la ka t'i da i kaburu kɔnɔ i taara k'olu vilaw bɛɛ to i taara k'olu mɔbiliw bɛɛ to o ye mun ɲɛ ye foyi o ye mun ɲɛ ye foyi ɛ hali n'an ye ATT taali lajɛ sisan kɛ an tɛna dɔn k'a fɔ ni n ye ɲɛmɔgɔ ye na n ka ɲuman kɛ ni n taala a ka fɔ n kɔ mais e y'i ta kɛ soba jɔ ye mɔbili ɲumanba san e bɔra fanga na ala ye i ka kalifa minɛ i la ɛ mun bɛ fɔ e kɔ mun bɛ lakali e kɔ foyi e an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ sa parce que n'an ma kɛ ɲɔgɔn fɛ ɲɔgɔn ka hɛrɛ an tɛ se ka k'o fɛ cogo si la wa n'i dun ma k'i mɔgɔninfin ɲɔgɔn ka hɛrɛ fɛ hali ni jɔyɔrɔba dila e ma e tɛ se ka baara k'o ye parce que e tɛ fɛ mɔgɔ wɛrɛ ka bɔ e nɔ ma parce que e ko k'a bɛɛ ka kɛ e yɛrɛ dɔrɔn de a bɛɛ ka di e kelen de ma e kelen de k'a bɛɛ bénéficier o de bɛna to i b'a sɔrɔ mɔgɔ kelen so tan b'a bolo i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ hali chambre kuru kelen t'u bolo so tan e kelen bolo i bɛ taa sɔrɔ i balima dɔ bɛ yen nɔ siyɔrɔ ko jɔrɔ b'o la so tan e kelen bolo i bɛ taa sɔrɔ i kabila dɔ bɛ yen nɔ siyɔrɔ ko jɔrɔ b'o la e ala ni ala ye se dɔɔni kalifa e la kɛ a tila i ni fantɔn cɛ a tila i ni falatɔ cɛ o de kama ni ala y'i kɛ jamana mun masakɛ ye baara boloda

tɔɔrɔ de tun bɛ anw kan yan minɔgɔ de tun bɛ anw kan yan aa o tɛ kuma duman ye dɛ o tɛ kuma duman ye donc ne bɛ weleweleda kɛ mali faamaw ye mali faamaw u k'u cɛsiri maliba in u k'a jɔ k'a kana kɛ partage de gâteau ye dɛ ayi a kana kɛ partage de gâteau ye dɛ a ka kɛ jamana jɔ yɛrɛ ye an ka kɛ jamanaden ɲumanw ye sa an ka kɛ jamanaden ɲumanw ye il est temps maintenant an ka kɛ jamanaden ɲumanw ye an kana fɔ anw yɛrɛbakun dɛ mais an ka fɔ jamanadenw de an kana fɔ an yɛrɛbakun dɛ mais an ka fɔ jamana in de e mali ka jɔ sa e mali ka jɔ mali tɛ jɔ maliyɛn kɔ dɛ mali tɛ jɔ maliyɛn kɔ dɛ ka taa sanfɛ fo duguma a tɛ jɔ maliyɛnw kɔ dɛ wa tant que juguya b'an dusukun na an tɛ se ka mali jɔ dɛ tant que juguya b'an dusukun na an tɛ se ka mali jɔ wa tant que juguya bɛ dusukun na e tɛ mɔgɔ wɛrɛ ka hɛrɛ fɛ e bɛ se ka hɛrɛ kɛ mɔgɔ ye cogo di ko c'est ça le problème tant que juguya b'an dusukun na an tɛ se ka kɛ mɔgɔninfin ɲɔgɔn ka hɛrɛ fɛ donc n'i tɛ mɔgɔ ka hɛrɛ fɛ i tɛ se ka hɛrɛ k'a tigilamɔgɔ ye donc f'an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ de ka juguya in bɔ an dusukun na ka an dusukun sanuya ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ ka jamana in bɔ nɔgɔ la jamana in mago bɛ jamanadenw na dɛ mali mago bɛ maliyɛnw na mali mago bɛ maliyɛnw na minnu bɛ mali kɔnɔ minnu bɛ mali kɔkan i kɛra président de la république ye o jamana in mago b'i la i kɛra ouvrier ye o jamana in mago b'i la i kɛra lɔgɔcila ye o jamana in mago b'i la i kɛra finigosila ye o jamana in mago b'i la wa e yɛrɛ tɛ fɛn yɛrɛ la jamana in mago b'i la jamana tɛ jɔ jamanadenw kɔ dɛ maa si tɛ bɔ kɔfɛ ka na mali jɔ mali maliyɛnw kɔ donc an ka juguyaba in an k'a dabila an k'an ɲɛsin baara de ma ni ala ye jɔyɔrɔ di mɔgɔ min ma an ka fara o tigi kan a ka kunkɔrɔta sɔrɔ a ko la an ka ne ne ne an k'o dabila ne an k'o dabila parce que ne de bɛ jamana ci ne de bɛ duba ci ne de bɛ sigida ci wa ne de bɛ baara baarayɔrɔ ci parce que e ko e dɔrɔn Ça c'est pas intéressant. Une société, mɔgɔ caman de y'o ye o, kabila ye mɔgɔ caman de ye, du ye mɔgɔ caman de ye, jamana yɛrɛ ye mɔgɔ caman de ye. Donc an f'an ka fara ɲɔgɔn kan de ka baara kɛ ni hakilina kelen ye dusukun jɛlenya la, hinɛ la.

an ka juguya in an k'o to yen juguya man di ala ye an ka keleya de ni maliyɛnw n'an keleyala k'a ye k'a fɔ abijan dilannen bɛ an fana ka bamakɔ dilan bamakɔ bɛ dilan abijan rwanda jɛlen don fo mali fana ka jɛya mali bɛ jɛya ɛɛ maroc dilannen don mali bɛ dilan an ka keleya de an ka keleya de ɛɛ eh, wari dunba in nafa foyi t'a la an bɛ taga nin to don dɔ la mais tɔgɔ hali n'i sala 10 ans 20 ans tɔgɔ min bɛ fɔ ɛ eh, nelson mandela tɛ nin ya mɔgɔ tɛ k'a tɔgɔ fɔ nelson mandela tɔgɔ bɛ ka fɔ han ah, thomas sankara filɛ nin ye a tɔgɔ bɛ ka fɔ mun y'a to a tɔgɔ bɛ ka fɔ a ma sobaw jɔ non a ma mɔbili dagabanaw san ka bila non mais a y'a faso de baara a y'a faso de baara thomas sankara y'a faso de baara thomas sankara tɔgɔ de bɛ ka fɔ sisan non a kɛra fasodenw fɛ de parce que n'i kɛra fasodenw fɛ dɔrɔn i bɛ faso de baara mais n'i ma kɛ fasodenw fɛ i tɛ se ka faso baara e b'a fɔ k'i yɛrɛ dɔrɔn de ee an ka kɛ an faso in fɛ ka kɛ fasodenw fɛ ni ala ye jɔyɔrɔ di maa min ma kana a kuru k'a kɛ i kelen ta ye mais a dayɛlɛ bɛɛ ka dɔ sɔrɔ a la an ka ɲɔgɔn juguya in dabila an ka ɲɔgɔn hasidiya in dabila ka ɲɔgɔn lebu k'a dabila an ka wuli an ka baara kɛ baara de bɛ mɔgɔ munanfa tubabu ko ten dɛ ko seul le travail libère l'homme seul le travail libère l'homme donc an ka wuli an ka baara kɛ mali tɛ fantan jamana ye ressources baden de bɛ mali kɔnɔ mais baarakɛbaliya de kɛlen bɛ ka an to kɔ sinon an sigilen bɛ sanu de sanfɛ an sigilen bɛ pétrole de sanfɛ an sigilen bɛ gaz de sanfɛ mais an bɛ se ka olu bɛɛ to yen cogo jumɛn ka tila ka si kɔngɔ na dɛ malienw an t'an yɛrɛ ɲininka pétrole bɛ mali kɔnɔ sanu bɛ mali kɔnɔ uranium bɛ mali kɔnɔ o n'a ɲɔgɔnna caman caman mais malienw bɛ si kɔngɔ na an t'an yɛrɛ ɲininka he ni ala ye fanga kalifa e la doni min na a tilan i n'i balimaw cɛ kan'a bɛɛ kuru k'a k'i kelen ta ye hinɛ i balima fantan minnu b'i senkɔrɔ hinɛ dugudenw fantan minnu b'i senkɔrɔ jamana nafolo ta k'a tilan i ni jamanadenw ɲɔgɔn cɛ masakɛ

a y'i kɛ thomas sankaraw ye a ka jamana in jɔ an ka masakɛw a y'i kɛ thomas sankara ɲɔgɔnnaw ye a ka mali in jɔ paul kagame a y'a k'o ye sa a ka mali in jɔ mɔbili ɲuman sɔrɔ in nafa t'a la villa belebeleba saba naani duuru tan in o jɔlen nafa t'a la nafa t'a la dɛ parce que ala kan'a kɛ cɛ e b'a fɔ k'i bɛ k'i ka avenir préparer ko bi quand je serai à la retraite mais ɛhɛn qui t'a dit que tu seras à la retraite n ko bɛ ala n ko ala ala dɔrɔn de b'o dɔn e t'o dɔn ne t'o dɔn ala de b'o dɔn donc euh, ni ala ye jɔyɔrɔ min d'i ma doni min kama i gɛlɛya surtout jama jamako i gɛlɛya sincèrement i ka a sɔrɔ a tilan i ni jamanadenw cɛ kana a bɛɛ kɛ i kelen ta ye ou bien k'a tilan dɔrɔn i n'i ka famille dɔrɔn ou bien i n'i ka kabilani dɔrɔn non a tilan i ni jamanadenw place bɛ place la ni ala y'a d'i ma kabila ko kuma tɛ yen bilen tuguni ayi ma famille o kuma tɛ yen bilen dɛ jamana de kuma bɛ fɔ o la ni ala y'e kɛ masakɛ ye donc e bɛ se k'a fɔ ko n somɔgɔ ayi somɔgɔ kuma tɛ fɔ yen bilen dɛ i b'a fɔ ko jamanadenw de donc place bɛ place la ni ala y'o d'i ma e kɛla ministre ye i ma kɛ ministre ye i somɔgɔ kama dɛ i kɛla ministre ye jamanadenw de kama n'i kɛla député ye i ma kɛ député ye i somɔgɔ kama dɛ i kɛla député ye jamanadenw de kama donc fo an ka baara kɛ n'o de ye wa o fana tɛ se ka kɛ dɛ fo an dusukun de ka jɛya an dusukun de ka ɲɔgɔn kanu an dusukun de ka kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que an ka se ka baara kɛ ka bɛɛ ka bɔ i nɔ ma non parce que o de don parce que o b'a yira dɔrɔn de e bɛ somɔgɔw dɔrɔn de fɛ donc tu travailles pour eux alors que i bɛ poste min na ce n'est plus question de ta famille mais jamana de y'o ye sisan donc e bɛ baara de kɛ jamana ye ka baara kɛ jamanadenw ye donc e tɛ se ka a fɔ k'i bɛ i somɔgɔ kuma fɔ o yɔrɔ la wa donc somɔgɔ kuma in bɛ fɔ. ni jamanadenw dusukun tɛ i kanu na ni jamanadenw kanu tɛ i dusukun na plutôt jamanadenw kanu tɛ e dusukun na jamanadenw ka hinɛ o tɛ i dusukun na donc e tɛ se ka kɛ jamanadenw fɛ i tɛ se ka jamanadenw tɔpɔtɔ olu ka hɛrɛ t'e ka hɛrɛ u ka bɔnɛ t'e ka bɔnɛ ye e tu t'en fiches et pourtant i b'olu de ka bila la ministre bɛ jamanadenw de ka bila la masakɛ bɛ jamanadenw de ka bila la député bɛ jamanadenw de ka bila la i n'i bɛ baara kɛ i bɛ baara kɛ jamanadenw de ye mais n'e ko k'e bɛ baara kɛ i yɛrɛ de en ce moment o b'a yira k'a fɔ olu kanu t'i dusukun na donc ne b'a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ an ka juguya in bɔ an dusukun na an ka ɲɔgɔn burujali bɔ an dusukun na an k'o dabila an ka ɲɔgɔn lebu an k'o dabila an ka kɛ kelen ye ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa mali bɛ se ka jɔ cogo min na mali bɛ se ka diya cogo min na maliyɛnw bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min na maliyɛnw bɛ se ka fɔ tare tare cogo min na o de tun ye bi juguya deuxième partie ye donc vraiment j'espère que j'ai pas été trop long n ka foli bɛ maliyɛn cɛ n'a muso bɛɛ ye mali kɔnɔ ani mali kɔkan an ka jɛ halisa an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ hɛrɛ tɛ na jamana kɔnɔ n'an tɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ hɛrɛ tɛ na dugu kɔnɔ f'an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ wa hɛrɛ tɛ na sigida la f'an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn burujali an k'a dabila ka bɔ réseaux sociaux kan ka ɲɔgɔn buruja an k'a dabila ka bɔ réseaux sociaux kan ka ɲɔgɔn kɔrɔmatigɛ ka ɲɔgɔn kɔrɔfɔ ka ɲɔgɔn lebu an k'o dabila an ka baara de boloda maliyɛnw an ka baara boloda le mali est très très en retard mali mali bɛ kɔ mali bɛ kɔ n'i ye burukina ta k'a lajɛ mali bɛ kɔ abijan mali bɛ kɔ lome mali bɛ kɔ ka tila k'o fara insécurité kan aa o fana bɛna kɛ don dɔ la a dama video ye nka bi ta ye nin de ye an ka juguya bɔ an dusukun na an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ faamaw ka fantanw kanu fantanw ka faamaw kanu an ka jɛ an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka hɛrɛ wele ɲɔgɔn na an ka kɛ ɲɔgɔn ka hɛrɛ de fɛ an kana ɲɔgɔn ka dusukasi an ka ɲɔgɔn ka dusukasi k'an ka dusukasi ka ɲɔgɔn ka hɛrɛ k'an ka hɛrɛ ye ni ala ye pilasi min di mun ma don min na an ka fara ɲɔgɔn kan k'o dɛmɛ o ka kunkɔrɔta sɔrɔ walasa an bɛɛ bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ a la cogo min na ni ala ye mun fana kɛ nafolotigi ye an ka fara ɲɔgɔn kan k'o dɛmɛ k'o ka nafolo yiriwa a bolo walasa an bɛɛ bɛ se ka dɔ sɔrɔ a la cogo min na juguyaba in nafa t'a la ɲɔgɔn buruja in nafa t'a la nin bɛna sigi ta u bɛ nin karisa buruja nin bɛna sigi karisa buruja ne kɔni ne b'aw deli n tɛna mɔgɔ fa neni mɔgɔ kana n fa neni n tɛna mɔgɔ ba neni mɔgɔ kana n ba neni parce que o bɛɛ bɛ n ka conseil kɔnɔna na le mali c'est vraiment un i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ mali fɔ ko silamɛya parce que yanni silamɛya ka na mali ye danbe dugu de bonya ni karama bɛ mali kɔnɔ yan sutura de bɛ mali kɔnɔ yan kuloniyɛrɛ de bɛ mali kɔnɔ yan donc an kana taa an ɲɛ jɔ occidentaux ka kɛwalew la k'an bɛna o implanter mali kɔnɔ yan non a ni an danbe tɛ taga a ni an ka culture tɛ taga donc an ka segin an danbe ma n'o ye ɲɔgɔn bonya ani ɲɔgɔn sutura ye ka ɲɔgɔn kanu ka ɲɔgɔn bonya ka ɲɔgɔn sutura

parle toujours avec modestie un homme civilisé est toujours humble donc vraiment n bɛ maliyɛnw deli n b'u deli yɛrɛ de ko u k'a kɛ ala n'a kira jati kama u kana n fa neni u kana n ba neni n ma na mɔgɔ fa neni kama n ma na mɔgɔ ba neni kama n nana de expérience fitinin min bɛ n na k'a partager ni n balima cɛw ni musow ye walasa mali parce que o fana de b'a la o il faut sensibiliser les maliens il faut sensibiliser les maliens faamaw bɛ sensibiliser fantanw bɛ sensibiliser et bien sûr parce que n ye faama ye o t'a la a bɛ se ka ne ka video in bi faama dɔ bɛ se k'a lamɛn bi a b'a moraliser oui parce que n'i kɛra faama ye ne pas dire ne kɛra faama ye donc n ka taa mɔbilibaw san n ka taa sobaw jɔ non n'i kɛra faama ye kɛ i ka jamanadenw fɛ i ka k'i ka jamana fɛ i k'i ka jamana jɔ n'i taara sini sinikɛnɛ ma i tɔgɔ ka fɔ i kɔ o de don koyi ko saya sela mɔgɔ la a ma se tɔgɔ la je ne sais pas comment on dit saya sela euh, euh, ko a saya saya sela adamaden na je ne sais pas le physique la mais a ma se ka a ma se tɔgɔ la parce que hali ni i sala ton nom va continuer mɔgɔ bɛ continuer k'i tɔgɔ fɔ mɔgɔ bɛ continuer k'i tɔgɔ fɔ donc u b'a fɔ ko saya ma se tɔgɔ la donc mais o tɛ se ka kɛ gratuitement dɛ fo k'a sɔrɔ i ye kɛwale de kɛ donc ni ala ye jɔyɔrɔ dɔ d'i ma i ka jamana kɔnɔ fɛn dɔ kɛ fɛn dɔ boloda walasa n'i taara mɔgɔw k'a fɔ hali n'i ma sa mais n'i bɔla yen don min na a jɔyɔrɔ la mɔgɔw b'a fɔ a ka karisa to nin jɔyɔrɔ in na a ye nin baara in kɛ ka karisa to nin jɔyɔrɔ in na a ye nin baara in boloda c'est bien a bɛ fɔ i denw ye a bɛ fɔ i mɔdenw ye fo

i kɛwale o de b'a to i tɔgɔ bɛ fɔ i kɔ donc ne b'a ɲini n ka ɲɛmɔgɔw fɛ u ka kɛwale ɲumanw de kɛ u kana u ta kɛ wari dun ye ou bien soba jɔ ni mɔbiliba san ye non mais u ka kɛwalew de kɛ u ka baaraw de boloda n'u taara don min na mɔgɔ k'a fɔ aa karisa kun bɛ yan don min na o don kun ka di dɛ karisa kun bɛ yan don min na o don kun ka di dɛ o de ka di anw ye maliyɛn cɛ n'a muso ni i bilala jɔyɔrɔ min na don min na a ɲini k'o jɔyɔrɔ minɛ i k'a fa kan'a fa i n'i ka denbaya ye dɛ mais a fa i ni jamanadenw ye awɔ a fa i ni jamanadenw ye jamanadenw ka bɔ i nɔ ma jamanadenw k'a dɔn k'a fɔ karisa e tun bɛ nin don in na an ye hɛrɛ sɔrɔ

ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ pour que jamana in an b'a fɛ a ka kɛ cogo min na a ka se k'o sɔrɔ donc euh, ne bɛ bi baro in n b'a jɔ yan j'espère que mɔgɔ minnu bɛna n ka video lamɛn u bɛna faamuyali ɲuman sɔrɔ a la ala ka hɛrɛ k'an ye ala ka an kunna diya ala ka jamana in bɔ dibi la k'a bila kɛnɛ kan ka ka minnu b'an kunna bi k'u kɛ mali jɔbaga ye u kana k'a cibaga ye mais k'u k'a jɔbaga ye parce que sa an mago b'o de la mun bɛ mali in jɔ mais an mago tɛ mɔgɔ la mun bɛna mali in ci donc euh, ala ka mali jɔbaga ɲuman ala sa ala ka mali jɔmɔgɔ ɲuman de jɔyɔrɔ di olu de ma mali in kɔnɔ yan u ka mali in jɔ juguya in halisa ala k'a bɔ an dusukun na an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka koto ɲɔgɔn ta la ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn sutura foyi t'o bɔ ala ka bɛn sabati maliw ni ɲɔgɔn cɛ an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka ta kayi fo kidali n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye mali kɔnɔ ani mali kɔkan asalaamaaleykum